kedu ihe bụ na ụmụazị ọgbara ọfụ kịta na-ahapụ omenala mebe omenelu ụmụazị kịta chọrọ ịgba nkwụ eyuzuo ha fanta with glass cup ụfọdụ eyuzuo coke ụfọdụ eyuzuo malt with glass cup hapụzie nkwụ ọcha natural thing enyere anyị with okuku okuku nkwụ ya iko nkwụ a all this native cup ewe glass cup with fanta with coke wee na-agba nkwụ ịgbara agba gị nna gị agbarụ gba gị ọ sị n'ụka na ụka ụnụ na-asọ ụka ụnụ na-asọ mana ị pụọ ị na-aṅụ stout na-aṅụ beer na-akpagharị hapụzie natural one a sị m kwue na ọ nya mere all this divorce ji ju ebe niile anụọ taa esee echi hapụ omenala na-eme omenelu nna gị ha na-agba gị ya na-eme ụka ụka nne ya ha nne ya mụrụ ya ọ fanta na coke ka eji wee bunye nna ya mgbe ha nụrụ a na-eme ụka ndị ọcha wetara ụka asịghị m na ụka adịghị mma i'm a christian mana anyị na-eme omenala omenala dị iche na ọdịnala omenala dịbara gboo omenala na ọdịnala abụghị ofu maka a na-eme omenala a na-akpọ omenala ọ dịka ndị na-agọ mmụọ no ndị ọgọ mmụọ ya ka a na-akpọ ndị ọdịnala ndị a nwere ebe ha na-efe ndị a na-eji efe arụsị ekekwa ihe na-efe ndị a bụ ndị ọdịnala omenala bụ omenala o nwere ihe bụ omenala ụfọdụ chọrọ ịgba nkwụ ejebe na field ije gba nkwụ nkwụ a na-agba n'ụlọ be nna gbasa nkwụ ọcha na ala iburu ejebe na field ejizi anụọ taa echi ọ gbasaa na a na-eme oyibo a na-eme ụka ee na be anyị ọ dịkete ha ka ejee na field na ndị ya chọta m ọsọkwa be gị adị ka mkpọ ọkụkọ gwa ndị decoration ha were ihe decorate ya kpuchinata some kind place nọ na be nna gị gbaa nkwụ o nwere ihe ndị be anyị na-akpọ upete mgbe ahụ agbacha nkwụ di na nwunye jee n'azụ ụnọ a na-agụrụ ha egwu upetu upetu upetu nwa a na-agbasa ha nkwụ ọcha na n'ụkwụ ha na-agba egwu ihe ahụ a na-afụ ya na ihe ahụ abụghị ọdịnala ihe ahụ nwere ezigbote ihe omenu ụmụ ya mana na-emezikwa ya ewere fanta m fụ ha ewere fanta gbanye na na glass cup je na-ebunye nwoke ụfọdụ malt sị na ndị ụka anyị na-asọ nkwụ ọchakwa natural thing nkwụ ọcha na biya ahụ na-apụ na-aṅụ n'iro kezi nke bụ nachọra a na-aghọri ụnụ nsị eso m eje ụka mana ọ bụ na ihe omenala m emechasịcha ya anyị pụọ ya kabakwa ụka maka na ndị ụka bụ alụ asịghị m na ụka adịghị mma adịghị m against kristian i'm a kristian ana m ejetakwa ụka na-ejeta ya mpere na-ekpetakwa ekpere ọfụma mana ọ bịa n'ihe omenala anyị mechakwa omenala anyị pụọ anyị jebekwa ụka anyị omenala abụghị ọdịnala ụnụ ahapụzina omenala na-eme omenelu ị chọrọ ịgba nkwụ gote okuku nkwụ okuku iko nkwụ nke ndị netiv kọp nke osisi na-amị ewuchasịcha ime gbaa ya n'anwụ or i je gote ya n'ahịa gbarụ nkwụ ọcha wee jee bie di gị unu eyuzina fanta na coke na malt ka a mara ihe na-eme eme eso na nkwụ ya na nwa m ya-anụ di taa m ma-ejeje gote ya dobe down yes o anọghị na nke fanta na coke chọọ ndị na-eze e- na-ete ezigbote nkwụ ọcha na ọ bụ ọkwọ nke a kụrụ akụ ebutere ha nya ụbọchị ahụ mụ ya di m edobe ya na tebụl orie wee gbanye nwa m eje gbanye di ya na aghọtaha m nke fanta na coke a na-eme ka a sị divọs ju ebe niile a nụọ di taa esee a ya-agba nkwụ ejebe na field hapụzi ebe nna gị ya-atasa nkwụ ọcha n'ana wee gọọ ọfọ i je na field i je na-agọ ọfọ di na nwunye ọ jọkakwọ ọ jọka kwụsịnụ ya na ọ bụghị ezigbo ihe omenala na ọdịnala abụghị ofu maka a na-ekwu omenala ọ dịka ọ dịka ndị na-agọ arụsị omenala bụ ihe dịbara gboo ihe nna nna anyị ndị ọcha nwekwara tradishọn nke ha ndị ọcha butere ụka ha nwee tradishọn nke ha ndị ha na-eme were ejekwa ụka unu pụtazie ewu na-eburu ndị naijiria ndị ndị afrịka eburu nke ha n'isi buru ụka n'isi mana ndị ọcha wetara anyị ụka a ha na-eme tradishọn ha na-ejekwa ụka so ka anyị na-eme omenala hapụ ime omenelu ị ghọtago ọ ga-abara anyị niile ka ọ dịnụ